otu ka ha ji gagide gagide wee rutezie na place ahụ nọ ama m otu gentle si nwee idea ya mee escape but before then one of the places e nwetara ya a gara ebe ahụ gbaa egbe gbaa egbe gbaa egbe gbaa egbe wee chọpụta na mgbe gentle nọ na-asọfa from poison o riri mgbọ atụọ gentle now this last operation a gara now ihe m na-aghọtabeghị but obi m na-agwa m gentle nọ n'ime that particular house because ndị army bịara ba tinye that house ọkụ ọ chọghị ka a hụ ozu ya anya take my message to make up make up i beg you please give your life to christ repent from every ihe m na-agwa gị na ihe mmụọ chineke si mee ka ị mara surrender to christ mesi ọ gwara ị chọghị surrender to police ngwa just as I talk to you na ị ma gị gbara ọsọ jee make up gbara ọsọ through umunze but aga m agwa gị na ama m ebe ọ nọ ama I don't like say what I don't know ama m ebe ọ nọ but the last time I, I track gị make up mana na i si na through umunze wee mee escape

I repeat, aga m ekwu na, I'm not sure. But ọ na-adị m ka ọ nwụrụ but adị m sure na ọ nwụgo because three weeks ago, ka e nyere the information. Anyị e keepụ ya ọ wụrụ na ị na-follow my video. E nwere one of the video where I was going to somebody did it. na I'm sure na get him. So nya na eche m unu ga-ajikwa na ka ebe ọ nọ. Why I said it because ama m ọ nwụọ. Ọ nwụrụ kamgbe three weeks. So ọ nwụrụ out of poison and gunshot wound. ọ wụ na ebe ha mara ya na ọ ha egburu gentle otu a ka gentle si nwụọ so mana ọ dị ka ozu ya ọ nọ n'ime ụlọ agbakọta ya ọkụ ọ ya mere e ji ahụbe video or e rescue away immediately now finally to tell you that na n'eziokwu na general gentle anwụọla lee post lee post eh, makeup mere eh, nke makeup mere mere today lee ya post o mere na tiktok ya o mere this ọsị general gentle was sabotaged by those treating him unu na-ahụ ya now gent uh, makeup made this post today for us na america ya ka wụ today o nwere ike n'ụlọ ọ ga-awụ yesterday do ụlọ ọ sị general gentle was sabotaged by those treating him na ndị na-enye treatment wụ ndị sabotage ya but that is not the truth mana ihe m na-eji wee mere gị this post na gị ya etinye anya mmiri and eh, n'ime that particular post chi etinye this na nke ọ na-ebe akwa wee kwu- gosi na emoji crying emoji ụzọ atọ wee dee gentle was sabotaged by those treating him ọ bụ ndị na-enye ya treatment nyere ya sabotage so it- ọ ọ nwụrụ ndị na- o- ihe ji gburu ya bụ that gunshot wound and that poison ahụ ọ bụ ndị na-enye treatment ndị ndị sabotage ya not only that ogwe nọ ndị a mere ya gentle metere ihe gburu ya so in conclusion of my broadcast i want to plead and request my brother Angel Makeup as a priest i am i want to extend the hand of love of god to you i beg you in the name of god o nweghị uru m ga-enweta na ozu gị dọrọ ka gentle ụmụ ndị niile na-afight for freedom eji m ohere a na biko unu kavụọrọ m out this particular part na m na-ekwu i beg all of you ihe anyị chọrọ bụ ka anyị nwee peace n'ala igbo bikonu bikonu i want you to all repent and forget about this particular insurgency unu na-acause it's obvious o nwee biafra unu na-achọ o nwee because onye na-achọ biafra biafra wụ ba igbu mmadụ ka ị ga-eje only ba igbu chichi ụmụnne gị ị can't tell me na ndị ndị arewa na-achọ biafra ndị arewa arewa na-achọ their own country ndị arewa nwebeghị ngụpụta abụda ha na-egbu ndị awụsa na-egbu na-egbu onwe ha ha ga-egbutite onwe ha ndị iro ha ndị igbo ndị yoruba na-achọ nwere ha oduduwa ahụbe nga ndị oduduwa bịara na-egbu onwe ha na-ekidnap na-ana ego ndị fulani bụ ndị na-acause insurgence ha na-eme ya n'onwe ha agwọ na-eri agwọ ibe ya were ọ gwụla na ndị igbo ndị na-eji nwanne ha na-eme ahịakwa ọgwụ I don't know why. So in conclusion, as I said earlier, biko ọ wụ na ozi a ga-erute gentle makeup mm, sorry makeup makeup achọ m ka i chegharịa otu ọ bụla ọ ga-ara gị ahụ ime ya DM me na my YouTube na my Facebook account just send me a DM na ọ mụwa bụ onye otu a na achọrọ m ichegharị I want to stop this thing I promise you ọ wụ na m dịrị involved police will pick you i will report aga m agwa gị nke m ga-eme they will pick you but i promise you ị ga-adị ndụ ị nọcha dị a highest na ị ga-aga court i will stand for you supportuo gị gaa court o nwe ikpe e kpere gị your sentence aga adị too long ọ ka mma na ị nọ na prison na ị nọ na grave e nwekwa otu that ị ga-esi ime ị surrender onwe gị e nye gị amnesty aga eprosecute gị ọ dị two ways either way so bikonu ụmụnne m ụnụ ka ụmụnne anyị ndị igbo ana m arịọ unu arịrịọ wepụzienụ aka enwe a n'ofe o nwere ndị na-eme ha na-asị simon ekpa anyị mere nke my brother ọ gaa gegere ntị na vidio simon elah ikenga uruagụ mere I'm going to make more video on that ị ga-ahụ nga Simon Ekpa dị na-enye instruction ka a gaa nara ndị mmadụ motorcycle ndị na-afight freedom na one of the audio message o sendere ha ha gwa ya na um, okay one of the, the, the staff ha o sendere ha ha gwara na ha needikwara motorcycle ha ga-eji aga ọrụ ya sị ya na unu ji ihe dade ka ọ nyere ha na-asị sị na rpg alandigo na ha gaa buru ya na voice note ahụ nso ya gwa ha gaa buru rpg na ọ landigo so ha sịkwa na onye isi onye isi na anyị dikwara na motosaịkụl ga-eji agbagharị ya sị "Ah, unu ji ihe ọrụ dị ya pụta na ga-achọ ọrụ motosaịkụl were were nụ ụmụ igbo apụta iji achọ nnwere onwe gị chọọ ịnapụ nwanne gị motosaịkụl obi ekwe gị gị nara ya motosaịkụl ọ wụ nanị nara motosaịkụl gị were kwa egbe tụwa ya gbagbuo nwanne gị ha gbagbuo mmadụ anọ nara ha motosaịkụl n'ihi na Simon nyere ha the order onye na-eme ihe dị otu a kedu ụdị nnwere onwe na-achọtara gị ihe nwere ihe iji na-ekwu ihe ndị ahụ o nwebe o mebe nwanne gị ma nwanne gị ma n'ụlọ ọ bịabe n'ụlọ ụlọ gbuo mmadụ gwa gị na ọ nnwere onwe It won't be saying this probably ndị niile anya ha mepere bụ ndị o metụtara asụkwara onye o mere amarala because o mebeghị gị na-efi data na-adị against ndị nwanne anyị we are fighting for those who are fighting for us kedu ụdị fight ị na-fight when ị hụ nwanne m gị gbagbuo ya ị hụ onye nke anyị gị gbagbuo ya mana ndị awụsa e nwere ama awụsa na Owere o nwebe mgbe unu buru ọgụ gakwu ndị awụsa o nwebe mgbe unu buru ọgụ gakwu pipeline e nwere vidio ndị m gaga imere very soon na ya vidio nga Hope Uzodinma na-complain na oil a paịpụrụ oil anyị gawa headquarter niile ndị ọfịs oil niile ndị nwe oil nọ na imo steeti o nwe otu mkpụrụ headquarter ha ọfịs ha nọ na imo steeti ọfịs ha nọchara na Lagos ha na-akwụ tax na Lagos mana ha bịa mịrị oil na imo steeti a mịrị ya gawa Lagos ụdị ihe dị otu a ka such group ga-aga mee agitate block or nothing gwa ha we need your office in imo steeti but nothing unu hụrụ na gentle gara meeting with with with governor Hope Uzodinma in that meeting o nwe mgbe o demandịrị even he never even demanded for the release of Nnamdi Kanu ọ na-ekwu n'ọnụ ya bụ ime broadcast ya o kwuo ya ji deceive unu mana mgbe ya na mgbe ya na Hope mere meeting he never talked about it rather sị na e kwere nkwa oil well so ihe ọ na-achọwa ihe nke ya kwee nkwa na a ga-enye ya green leaf ya wụ igbo ya sị don't give me nke ahụ nye anyị ego ka anyị goro nke anyị ya stopụ that message I will analyze that video I will analyze it agwa m ji chọrọ ime analyze it bụ because of a very dark man very dark, dark man play that video was a kind of saying na ọ government na-sponsor ha I will tell very dark man ndị na-aspọnsọ ha gaa listen to Ikenga Uruagụ o riviligo ndị na-aspọnsọ ha o riviligo otu ha si ebute egbe ha na wipọn ha and o doro anyị anya we know them I know all these things so I'm going to make a video analyze that meeting o nwere with his Hope Uzodinma gwa ụnụ ihe ndị ọzọ na-ekwu ha na that video ahụ reveal ya ekwutugo ya before in some of the broadcast I will do a detailed analysis topic ya ga-awụ Gentle de Yahoo versus Hope Uzodinma meeting ụnụ anụ detailed movement so onye ọbụla nọ na-ege ntị buru n'obi that these guys never meant well awota ka esi achọ biafra ịchọ nwere onwe you start from e nwere about four options how a country can be secession can be done uh, war is the last option but ha ebido from the last option enwere ihe a na-akpọ dialogue if you dialogue to the point of enwe agreement enwe peaceful separation a na-eme eme unu nwere ike sị Nigeria agaghị ekwe yes Nigeria agaghị ekwe there are another option political dissolution political dissolution you can achieve it by when your own people indeed na-support ihe ị na-ekwu in parliament how do you achieve that you set up a, a your own party ọ bụrụ na mmadụ dịka Nnamdi Kanu bịara bịa sị mba na anyị ga-enwe Igbo People's Congress party ọ kpọọ ya um, Indigenous People Party ka m gwa gị the truth with the massive followers o nwere the whole people will jump behind him the year mkpebi asị na Anambra lekwa onye chọrọ as governor lekwa onye chọrọ House of Senate ya eme ya epike all his candidate eme ha unopposed votu ha they all win anyị nwu control the whole south east because ihe a na-ekwu Biafra Biafra gbasa ndị ndị north ndị south south south agbasa ha anyị ekwu okwu gbasara east ọ bụrụ na the whole south ewurocha candidate under the same party nọ under this particular agitation ha gara ode ha ekwu okwu for ka e nwee bill that will support ka e nwee ihe a na-akpọ referendum because ọ nọ na constitution they have to move a motion si n'aka ka e nwee bill that will approve ka e nwee referendum this is another way to get a country unu agaghị aga agha another way to get a country wụ ịga na report ha to united nations and different international body sue ha to court based ihe ndị a na-eme unu ekpewe ya kpewe ya a ga-efologide ya ọ wụrụ na those one options niile didn't work then war should be the last option if that war wụrụ war akwụkwọ na gị bịa gị hụ nwanne gị gị gbuo ya gị sị ị na-anọ n'agha na obi na-ajọ gị njọ i don't get it dịka m kwuru na one of my broadcast sị na ị gara ọrụ ọga gị n'ụlọ ọrụ akụọ gị ihe gị lọta bịa gbuo nwunye gị ilu does it make sense a jụọ gị na obi adị m obi adị m mma nwaanyị ga-emeghe gị ji o meghe gị ede egbuo gị ilu n'ụlọ ọrụ gị gbuo nwunye gị ilu gị gbuo nwa gị ilu i che ọ dị gị mma eji Nnamdi Kanu gesi ndị akụ a ga-enwe peace ala Igbo a ga-enwe peace ọ ndị Igbo ji ya

mesi ọ gwara ị chọghị surrender to police ngwa just as I talk to you na ịma gị gbara ọsọ jee makeup gbara ọsọ through Umunze but aga m agwa gị na ama m ebe ọ nọ ama I don't like saying what I don't know ama m ebe ọ nọ but the last time I, I track gị de- makeup kwere- mana na i shiri through Umunze wee mee escape wee gawa ebe ọ bụla ị nọ now which I don't know the place deal with you make up please all your boys tell everybody to drop their shield to drop their knife because ihe a oge nke amara ka chineke na-enye gị i beg you in the name of god anyị chọrọ udo n'ala igbo anyị chọrọ ịlọta ụlọ unu mgbe Gentle kwuru na the voice of the player ọ sị na this disemba na ọnwụ na ya united na o nwe onye ga-alọtakwa disemba geekwe that voice note again peradventure unu egehie ya o that voice note mere m ji sị mba since i want to come home

otu a ka imi gara adị ndị na-akpọ anwụrụ withdraw all the soldiers on the road withdraw ya na all the whole soldiers unu a Nigerian soldiers unu on the road ha we are not doing the same thing with them ọkwa ị la-aghọta we are not doing the same thing with them that is why we are called Biafrans second of December is approaching o second December is approaching. woto woto na amịrị koodu Ai, nna m gbalịchie gbasie nụ mbọ ike ka anyị na-ata anụ ka unu nwee ike lọtakwa Christmas otu unu Ah, we must make our declaration and we are fully ready for that jisie nụ ike fight wakwa nụ ụmụnne unu ụmụnne unu la-alụ ọgụ ka Biafra dị mma unu esoro ndị ndị Naijiria la ndị ndị Hausa na ndị Yoruba na-abịa alụso ụmụnne unu ọgụ unu na-eche echiche kwadokwe nụ ọfụma ndị ndị ndị iberibe ma ihe ndị burukutu ya ọkwa ị hụrụ otu imi na anya dị ndị a ebe ọnụimo ọkwa ị fụ otu ọ dị ha Ya mgbe a ga-aga ebe ọnụimo ahụ ọnụimo ọnụimo ebe ọkwa ị fụrụ ya Ya? Aha. we go the vampire dem dey go

thank you unu nụrụ ihe o kwuru before british eburu their trouble bịa so ọ bụrụ na british buru that oh, kee ndị ga-ebugara trouble gị is it not britain but kee ihe o ji wụrụzie na anyịnwa wụ ndị igbo na-atazi ahụhụ ihe ndị britain mere gị na-ewere insecurity tiere anyị n'ala igbo this is where i have problem with him why will we be suffer for ihe ndị britain mere gị si na tony tiri tinye ihe na britain itinye ihe afụ ndị naijiria gị etinye ndị ala igbo economy na-anwụ a jụọ ụnụ sị na naijiria na-asuffer how is nigeria suffering from what is happening in your area other places ihe na-aga nke ọma e kwuo ya ụnụ sị saboteur but i don't know why i don't know onye mere onye mere ndị ndị ụmụaka ihe onye ọbụla mere ihe ọ ga-adịrị gị na mma onye ọbụla mere ụmụaka ji na-eche